Camógaíochta den scoth, le taithí nach beag agus réaltaí óga in aghaidh a chéile i gcluiche ceannais Idirmheánach Camógaíochta na hÉireann, AIB, Baile an Chollaigh ó Chorcaigh agus Camros ó Chontae Laoise. Cé orthu a bhainfeadh stair amach i bPáirc an Chrócaigh. MacDara Mac Donncha a thug an tráchtaireachta. Camros, cailíní Laoise ansin ar an ionsaí. Tá sé faighte. Gráinne Delaney. Seo seans anois ag Amy Collier. Buailte ag Amy agus é buailte go hálainn ag Amy. Chéad scór! Cé ag pléascadh tríd an choisíocht dheas ach tá dóthain cosantóirí siar má tá. Bhuel níl. Tá an tseilbh fós ag Camros anseo. Brennan i lár páirce. Trasna tráthnóna go dtí Erin Walsh uillinn ghéar ag Erin tá ag tabhairt faoi ach sin an-scór. Bhí sí amuigh ar an gcliathán. Bhí sí faoi bhrú ach bhí sí in ann aige. Faighte ag an lántosaí. Tara Goulding, Tara Goulding an pas isteach. Tá seans ar chúl anseo. Bhfuil cúl ag teacht? Tá cúl ag teacht is é faighte ag Leah Hannigan. Agus Baile an Chollaigh imithe chun cinn anseo. Bhí an pas go hálainn, bhí sí istigh léi féin agus críoch mhaith. Ar an ionsaí arís, á pas deas an tráth seo faighte, anois ag Gráinne Delaney. Gráinne Delaney ard, Gráinne Delaney thar an trasnán, freagra deas ansin ag Camros. Dhá chúilín idir na foirne, seilbh arís ag cailíní Chorcaí. Linda, agus é buailte ag Linda Deegan agus é buailte go deas ag Dorgan, ba cheart dom a rá, mo leithscéal Linda Dorgan. Scil deas ansin an ruathar, greim giorraithe agus thar an trasnán. Seilbh amach arís, amach ar an taobh. Sorcha McCartan, ooh, cúpla céim glactha ag Sorcha ansin ach Cead tugtha di agus an cúilín faighte ar deireadh agus tá siad ceithre chúilín chun cinn anois. Pléascadh tríd anois agus tá cúpla scór ag teastáil ag an tráth seo anois ó Chamros. An bhféadfadh seo sleamhnú uathu píosa beag? Sin pas álainn trasna go Kirsten Keenan. Kirsten Keenan an buille ard agus díreach a bhí ag teastáil. Freagra breá ag Kirsten. Faighte anois ag Aimee Collier, bhfuil an dara scór ag Aimee, go deimhin tá an dara scór ag Aimee agus tá siad ag teacht ar ais go tréan anseo. Anois muid ag dul go Súil an tSeabhaic, cheapfainn, agus a. An bhfuil tá nó níl? Tá, cheapfainn. Tá, yeah, corraíonn an scór. Ag teacht tríd an tsruth anois agus an-choisíocht arís, cúpla céim b'fhéidir, an réiteoir flaithiúil maidir leis na céimeanna ach tá na cosantóirí tarraingthe siar, obair mhaith acu. An-bhlocáil déanta, tarraingt fad na talún, cúl! An cúl faighte! Sarah Ann Fitzgerald a d'aimsigh an cúl. Brú maith ó na tosaithe. Bhí dornán céimeanna, níl aon cheist faoi, ach shílfeá go raibh dóthain déanta ag na cosantóirí. Ach an bhlocáil, ansin blocáil iontach, ansin tarraingt fad na talún, is féidir tarraingt ar an talamh! An-bhlocáil go deo déanta ag Kirsten Keenan. Ah, robáil álainn ansin déanta ag Andrea Scully. Pas deas isteach sa spás, faighte anois ag Aimee Collier, bhfuil an tríú cúilín ag Aimee, tá go deimhin! Comhimirt den scoth ansin ag Camros. Agus críoch álainn. Amach ar space agus faighte arís Gráinne Delaney, Gráinne isteach sa spás, tá Camros ag dul go maith faoi láthair. Seo í Sarah Ann Fitzgerald agus Sarah Ann thar an trasnán, cúl aici níos luaithe anois, tá cúilín. Tá an cluiche seo tar éis casadh thart go hiomlán. Tráth dá raibh, bhí Baile an Chollaigh ceithre chúilín chun cinn, anois casta an treo eile. Isteach sa spás. Cosantóir ag teacht amach arís. Féach ar an obair atá na tosaithe ag déanamh. An cor camáin ansin. Agus tá sé faighte ag Sarah Ann. Sarah Ann isteach sa spás. Andrea Scully ag teacht agus í buailte ag Andrea, buailte go hálainn ag Scully, buailte go hálainn aici, buailte thar an trasnán. Camros ag ceiliúradh, b'fhéidir go bhfuil sé beagáinín luath. Tá siad trí chúilín chun cinn. Ceithre chúilín idir na foirne, muid ag teacht gar go deireadh na himeartha agus an fheadóg dheireanach séidte agus an t-aicsean déanta ag Camros. Curaithe Laoise, Curaithe Laighean is anois Curaithe na hÉireann.